dan yan i y'o faamuya maintenant ni diinɛ nana ten ka na don anw ka jamana kɔnɔ ten ka kuntalakaw an k'olu fo diinɛko la hayidaralakaw k'olu fo diinɛko la camulakaw ɲinɛ tɛ se ka k'olu kɔ diinɛko la daramelakaw ɲinɛ tɛ se ka kɛ daramelakaw kɔ mali diinɛko la ani ani koromakan bamakɔ silamɛ fɔlɔw koromakanw ne bala ko ten koromakalakaw ɲinɛ tɛ se ka k'u kɔ mais kun jumɛn na ɲinɛ kɛra koromalakaw kɔ parce que cɛ o cɛ tun bɛ bamakɔ dɛnɛ ka marijɛɲare kun ka fari ni bɛɛ ye marijɛɲare kun ka fari n'a bɛɛ ye bamananya tun bɛ marijɛɲare la n'a bɛɛ ye marijɛɲare yɛrɛ tun ye sitanɛ ye bilahi n kalela ala la ni marijɛɲare dimin'i kɔrɔ n'a b'a kɛ tan a b'a fɔ ko n'i m'a dabila ko n bɛ ta don i la tasuma b'a tigi minɛ bilahi marijɛɲare tun ye lance-flamme de ye tu vois n'a ko n'i m'a dabila n bɛ ta don i la tasuma b'a tigi minɛ ale ni ale ni mun fɔlɔ sigira ani mun sigira n'a bɛ f'o ma ko e, e, e, mama boso mama boso mama o kɔni ale tun ye o tun ye jinɛ de boso mama kun ka farin f'a ni marijɛɲare f'u bɛ to k'u jɔ sitanɛ sitanɛ sitanɛ gwango juguw la f'u bɛ to f'u bɛ to ka essai kɛ ɲɔgɔn na n'u bɛ taa marijɛɲare ka kɔmɔtu la koromagalakaw de nana koromakalakaw nalen i y'o faamuya bamakɔ misiriba alimami fɔlɔ koromakalakaw don i y'a faamuya wa an b'a la misiri talilakaw ka misiri min bɛ suguba kɔnɔ a misiri koromakalakaw don i y'o faamuya wa bamakɔ misiri kɔrɔni talilakaw ka misiri ani misiri kɔrɔni i y'o faamuya ani misiriba misiriba alimami fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o de ye misiriba alimami fɔlɔfɔlɔ ne bala ko ten tɔ i y'o faamuya o ye masire masire kurumakan ale de y'a lasigi masire kurumakan de nana silamɛya fɔ marijɛɲare ye parce que marijɛɲare ko ko tɔw y'a patapata kan in fɔ ne ye ko mais k'e bɛ ka mun fɔ k'a jogo b'i la a danbe b'i la a kɛwale b'i la masire i y'a faamuya wa masire de ye bamakɔ misiriba fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye bamakɔ misiri a alimami fɔlɔ ye masire kuruma ye ne bala ko ten tɔ bala kale kɛra alimami ye 1977 à 2009 i y'o faamuya koromakalakaw ma sɔn u ka dɔn dɛ parce que koromagalakaw munna u ma dɔn koromagalakaw ka cɛkɔrɔba ko ko ni mɔgɔ ye tɔgɔ sɔrɔ k'i don man di arijinɛ la ko tɔgɔ kunkanko k'ale bɛ siran o ɲɛ ko tɔgɔtigi ka jurumu k'a bɛ siran o ɲɛ ko tɔgɔtigi ko ka kɛlɛ kɛ hali i kɔfɛ k'a bɛ siran o ɲɛ o bɛɛ donc ko a tɛ tɔgɔ fɛ a ko ko ala ka lahara nɔgɔya ale bɔnsɔnw ye ko mais ko ala kana tɔgɔ nɔgɔya a denw ye ko ala kana tɔgɔtigi bɔ a denw na a y'a fɔ i y'a faamuya a muso dɔ tun b'a kɛrɛfɛ o tun b'o wele ko ma i y'a faamuya mafi i y'a faamu ko ko ɛ eh, ko ba mafi k'i t'i cɛ laadi ko don dɔ bɛ na yɛlɛma a ba o ko k'u k'a to tan tɔ i y'a faamuya mafi mafi o gɛrɛla a la i y'o faamuya wa a y'a fɔ mafi ɲɛna k'a bɛ na ji bɔ k'ale y'a ɲini ala de fɛ

i bɛ tɔgɔtigibaw y'a la i y'a faamuya wa minnu bɛ se ka bɛɛ dan mais n'u bɛ kɔrɔbaya mɔgɔ si t'u kibaruya dɔn a kɛra balɔntan ye a kɛra basikɛti ye a kɛra dɔnkili ye a kɛra mandiya ye a kɛra fɛn ye a kɛra fɛn o fɛn ye koromagalakaw bɔnsɔn bamakɔ n'a dɛmɛ ka dugulendenw don mais u tɔgɔtigi non non non non non non non parce que u mɔkɛ tun tɛ tɔgɔ fɛ o de y'a ko diya marijɛ ɲare ye ɔ an b'o sigi la o dɔw nana baara kɛ silamɛya kɔnɔ i y'a faamuya wa donc i y'a faamuya wa maintenant a b'a jate minɛ i y'a faamuya wa silamɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔn ni majigi ye i n'a fɔ koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔn ni bonya ye i ko koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔn ni yɛrɛyirabaliya ye i ko koromagalakaw ka cɛkɔrɔba silamɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔn i y'a faamuya wa n'a b'a dogo de ka silamɛya kɛ k'a dogo de ka ɲumanya kɛ o de ye i y'a faamuya wa silamɛ ɲuman ye ne y'o fɔ aw ɲɛna koromagalakaw ka cɛkɔrɔba bilahi n kalila ala la lahara ni mɔgɔ min ye nin cɛkɔrɔba in ye i bɛ taa i bɛ i bɛ tugu a kɔ i bɛ don arijinɛ na ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ye ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ka ko kɛta dɔn ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ka majigi ye ni mɔgɔ min sera ka nin cɛkɔrɔba in ye n ko don kelen koromagalakaw ka cɛkɔrɔba wulila i y'a faamuya wa sunɔgɔ kun t'a la o don a nana y'i sigi o y'a sɔrɔ mikoro tile tɛ ka n'i sigi misiri ba kɔnɔ a ye kalan kɛ ka kalan kɛ ka kalan kɛ ka kalan kɛ a y'i kɔ yɛlɛma k'a sɔrɔla i y'a faamuya wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a lakari mɔgɔ o mɔgɔ sigilen don k'a lakari ale bɛ kasi la o bɛɛ bɛ kasi la ko jɔni de banna mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a bɛ n'a ko ɲɛɲini o bɛɛ jɔlen kasi la parce que bɛɛ n'i ɲɛji don mɔgɔ si ma se k'a kɛ a ye a ye kuranɛ kalan ale tun bɛ kuranɛ kalan ko bamakɔ tellement que a bɛ kuranɛ kalan tellement que a yɛrɛ majiginnen don marijɛ ɲare ko ko nin cɛkɔrɔba in mana kɛ dugu o dugu la k'o dugulamɔgɔw tɛ se ka fili koromagalakaw ka cɛkɔrɔba